amaghị m na a ga-anọkata nnọọ asị na n'ọgwụ ọdịnala ka ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-emezikwa mm. ọ ga-abụ oge ụfọdụ nwanne m nwoke ọ neesịa m anya o fufe n'isi sị m na ọ bụ na onye gwa gị n'ụwa onye gwa ya nwa na onwe ya godi n'ụwa na m ga-anọkata bụrụ dibịa ọ bụghị sọsọ onye ọdịnala ọ dibịa ya ama nkwetakwa

m ga-asị na Chukwu nyere m amamihe mhm. so na Bible quiz ahụ abụkwa m onye ama ama m so na the smallest check onye bido from 9 years mebe Bible quiz mm. na-represent from parish ajaye from parish ayaba na Archdeaconry from Archdeaconry abịa na diocesan quiz mm. ọ ife eji wee mara m gbochi na ya anyị for so many years na-eme ọfụma na ya bụ quiz mm. ọ bụ ihe eji wee mara m ok kedụzie mgbe ọ gịnị meziri kedu ka o siri wee mee ka ka i si wee nabata ọkpụkpọ oku a ndị mbụ na ndị egede aja ana igbo aja ana be nna gị kpọrọ gị
ife m nwere ikwu bụ na onye oge ya ruru e needihọdụ mmadụ ịgwa ya n'olugo na ndị nwe mmadụ ga-eji aka ya wee bịa kpọọ onye ahụ mee ya ife ọ ga-abụ o mee ya onye ahụ ekweta n'ihe a na-ekwu maka ya hmm? maka ọ bụ nwatakịrị bịa na-eto togide o nwere ka mmadụ ga-esi togide fụ na ihe anaghịzi aga ka onye ahụ si wee chee ma ndị nọ n'akụkụ a na-afụ na onye a bụrụkwa na ife anaghịzi eme ka onye a ka o si wee kwesị mgbe ahụ ajụba ese n'ịjụ ese ahụ nke eji wee jụpụta na ya na-ene ụzọ o kwesịrị isi pụta nke esi wee bidokwa ya bụ ije E i nwere ike ịtụnyere nwa obere azụ ị makwa ihe anyị jikwa na-akọ akụkọ a onwere ife ọzọ nọ n'onwelu em ị ka bụ nwa obere nwa ebe m nọ eh ehe eh, ka m gwa ya ebe m nọ ị ka bụ obere nwa you are a very very young lady ịghọtago ehe em ama m na onwelu ọtụtụ ndị dị ka gị na-ege anyị ntị kịta ụfọdụ nọsị na mahadum ụfọdụ nọsị ebe dị iche iche a na-akpọ ha afa dị iche iche dịka em the young lady bịa fụ m n'ọfịs ọ sị na onye ọbụla na-akpọ ya ọgbanje na-asị ya na ee na omebika ịma ịma bi- maka na ụfọdụ ụmụ̀aka nwe ụdị ọkpụkpọ òkù a ọ bụrụ nà fa enwerọ onye sụụrụ ha ụzọ̀ o nwèrè ike àgwà ha dị àṅa onye à nwèrè ike na na-ème isi ike onye à nwèrè ike na àgwà ya dị àṅa so ihe dịkà gịnị ihe dịkà gịnị m̀mèlụ gị ijì wèe sị nà na ọ dị̀kwànụ̀ kà ọ aja àna ìgbò aja àna be nnà gị nà-àkpọ gị òkù a
abịara mgbe m dị ihe dịka arọ 19 years ka m bịa tụrụ ime Mm. ya ime ahụ m tụrụ onye ọ bụ mụ na ya gbarapụ m Mm. mechakwa ka m mụsịrị nwa ọ nachite bịa mee ka udo a na-adị wee bịa mee ka e si eme na omenala Igbo ịnụ m anụ mana ka a bịaziri banye ya bụ ihe ekwerọ aga aga eme n'elu ọ naghị aga eme n'ana ọ narọ aga so emechaa wee pụta ka m pụtaziri ya ka nne m bịa sị mba n'ihe a na o nwe ka ihe a si E- e- ị pụtara na alụmdi na nwunye alụmdi ahụ Okay, mm. ka nne m bịa sị n'ihe a na o nwe ka o si wee dị n'ihe a abụrọ ka ihe si kwesị ịdị ọ bụghị ihe a tụrụ anya n'ebe onye dị otu a nọ Mm, o wee jụba ese ese ahụ niile ọ na-ajụ ihe a na-asị ya bụ na ọ nwa mmiri ka m bịa mm. m ji ejikwa ndị mmiri e mezikwa ndị mmiri na m ka ga-anachikwa ebe ezi m ahụ m sị mba na onye a mesiri m ike ọ bụ na ndị mmiri ka ọ ga-abụ m dozie m bịa nachikwulu ya mba na m ama edozi mgbe akwala onwe m already before m jedị ije ya bụ ije di sef o nwe ndị ọ ga-abụ afụ m asị m na ị bụkwa nwa mmiri m sị ọ gịnị bụkwa nwa mmiri ha hapụkwanụ m aka mana ka ya bụ ife bịa megidezie m bịa tukwuru ana chee echiche m bịa bata Facebook na-afụzi o nwere dibịa nwaanyị m na-afụ na-aza Adaobi Adaobi Nwolokwu ya bụ onye izizi m bịa fụwa ọ na-eme akọwa onwe ya as dị ka nwa mmiri m bịa sị ya ya bụ na ịbụ nwa mmiri abụrọ ajọ ife m ebido wee ghọtawa onwe m wee na-efollow